gbasara ihe ọdịnala anyị na omenala anyị anyị ga-abịapụtakasị ya azụ daalụ were ike nọ na baịbụl tinyezie na-emebi ihe ọ na-emebi medicine daalụ ee mana a- a- o nwere ajụjụ m jụrụ so tinye ọnụ na ajụjụ afụ a sị m na ọ bụrụ na ị ga-abịa ụwa maka na igbo etu chi anyị si debe anyị anyị na-anọ ụwa anọ mm? anyị ji wee nwee ihe a kpọrọ ụwa m asaa ụwa m asatọ ọ bụrụ na ị ga-anọ ụwa ọ bụrụ ọ bụrụ na ị ga-anọ ụwa mgbe ị ga-anọ ụwa kedu iyi ụwa iyi ụwa bụ iyi mmadụ ṅụrụ ee etu o si ihe ọ chọrọ na ndụ ya maọbụ ihe ọ ya-achọghị na ndụ ya dịka ọ na-efeta n'ụwa mmadụ kedu iyi ụwa gị ụwa m ọzọ m ga-aga sị m ụwa m ọzọ m ga-aga ụwa m ụwa aka ọzọ m ga-aga iyi m ga-aṅụ ụwa na ụwa m ọzọ m ga-aga ofu ka ị ga-aṅụ họrọ ofu

ya bụ ya bụ na amamihe amamihe bụ ihe kachasị gị mkpa ma ị bịa ụwa ọzọ Eke- ekene gị ekene e- e- ekene m gị maka na ihe m ji kene ma onye nwere amamihe ya-amatakwanụ ihe ọ ga-eme wee bie ogologo ndụ alright daalụ daalụ hello Hello. onye ka m kenere

ise Ka mụ anụ m ihe na- ihe unu na-ekwu m wee sị ka m tinye ọnụ mhm. Anyị- ọ bụrụ na ị ga-abịa ụwa ọzọ kedu ihe ga-abụ iyi ụwa gị ị ya-ahọrọ ofu kedu iyi ụwa ị ga-aṅụ ma ị bịa ụwa ọzọ maka na anyị nwere ụwa m ụwa asaa ụwa m ụwa asatọ
yes ụwa m ọzọ m ga-abịa ogologo ndụ na arụ isi ike
ị ga-ahọrọ ofu a sị gị họrọ n'etiti ogologo ndụ na arụ isi ike ka nke ị ga-ahọ
ogologo ndụ ọ bụrụ na chi gị sị na iyi ụwa anyị na-aṅụ na ọ kwanụ ofu ka ị ga-aṅụ ee jisie ya ike ogologo ndụ ka ọ bụ arụ isi ike ka ị ga-achọba
ogologo ndụ ogologo ndụ ogologo ndụ ngwa m- ngwa m, ihe dị onye mma dịkwa chi ya mma ee asị m maka mere gị hello o onye ka m kenere etuo m gị afa ngwa tinye ọnụ n'okwu a gbapịa ọsọ Mm. ihe ọkpụkpụ hello ehe Mm. yes okay ụwa ọzọ ị ga-abịa ngị na mmụọ akwali ọmụmụ ga-eso wee bịa ngị na mmụọ ụdala ga-eso wee bịa ya bụ sọsọ ọmụmụ ee ị ga-amụ eke mụọ orie mụọ afọ mụọ nkwọ ee di gị kpatụ gị aka ofu ugboro ezi ya ugboro isaa ee nwa ga-eso gị n'aka nni aka ekpe aka ekpe aka nni ee asị m etu ịkụzikwe n'ukwe ka ọ ya-esi wee dị mmadụ agaghị agbagha ya mmụọ agaghị agbagha ya mmadụ gbagharịa ya na ife na-egbu mmadụ egbuo ya mmụọ gbagharịa ya na ụda ikerekwu mmụọ ife na-egbu mmụọ egbuo ya na gị na chukwu m gị na ana na ọ bụkwa etu a na-ekwe ọfọ na-ekwe ohio ịha iyi ụwa ahụ nke atọ ka m ee etu i si kwuo ka ọ ga-esi wee dị nwanne m ee maka na a sị amụta nwa nwa amụta ibe ya o wee wee na-atụgharị nke a bụ oku ikpeazụ m ga-analụ tupu anyị apịachie hello oo onye ka m kenere amaka ngwa ṅụọrọ m iyi ụwa ma ị bịa ụwa ọzọ isee isee ụwa gị ọzọ ị ga-enwe arụ isi ike ee nrịanrịa agaghị abụzi oke gị chetanụ n'ọkwanụ okwu ka eji wee kee ụwa n'ọkwanụ okwu ka onye ọbụla ga-eji wee kee ụwa nke ya maka na asị na ofu nne na-amụ mana ofu chi adịrọ eke ewee sị na onye buru chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ ewee sị na ife sọrọ onye sọrọ chi ya ụfọdụ n'ime anyị na-ata ahụhụ taa maka iyi ụwa aṅụrụ aṅụ mana ebe o ji aka njọ bụ na ụfọdụ ekwetarọ na onwere ife akpọrọ iyi ụwa mana eziokwu ụfọdụ na-agba afa agba afa nwaanyị afụ na because of na ihe a melụ onye ụwa ya wee ṅụọ ihe dị etu a asị m ụmụ nwanne m na nkụ dị na mba na-eghere mba nni na ọdịbendị bụ ife na-arụrụ fa ọrụ oku ka na-abata aghara aghara mana ka m nara sọsọ nke a wee pịachie ya kpọmkwem hello
hello Hello, biko enyi ji bi your private number o nwere ihe nwere uche ọka Ns- mmanụ ụda ya esi obi ya Ns- ns- nsogbu ns- nsogbu adịrọ E, m ma-akpọ ekwentị m tupu m pụọ mana cheta elegharana omenala na ọdịnala igbo anya asụkpọnie oyibo agụkpọnie akwụkwọ asị na it doesn't matter maka na ihe niile a dị adị kpachapụ okwu i kwuru n'ọnụ ụfọdụ kwuru na iyi ụwa ha ga-abụ na ha ga-enwe arụ isi ike na ha ga-abụ nwoke o nwee onye si na ya ga-abụ nwoke nwee onye si na ya ga-akpata akụ nwee onye si na ya achọọzịkwa ịbụ draiva ọzọ nwee onye si na ọmụmụ na ọmụmụ ga-eju ya arụ n'ụwa ọzọ ọ ga-abịa na buru n'obi mgbe ọ bụrụ na iluo na from 50 years or 60 kwadobe onwe gị maka ibi ụwa ibi ụwa bụ omenala igbo na-eme mmadụ na-emere onwe ya iji wee kewapụ onwe ya n'ụwa nke a o biri na ihe ndị ọ fụrụ ndị okenye mgbe gboo ụfọdụ ndị na-ege m ntị kịta ga-echeta ife ahụ nwaanyị jee n'ihu chi ya maọbụ nwoke jee n'ihu chi ya o bulu ọfọ o wee na-ekwubi ya wee na-ekwu ya n'ụwa ya ga-abịa ọzọ ọ bụrụ na ọ mụrụ ofu nwa n'ụwa nke mbụ o kpebie ya na ya ga-amụ ọmụmụ o tie ya n'ala n'ụwa ọzọ ya ga-abịa na ọ naghị akpata ego mana ụwa ya chọrọ ịbịa na ego dị ya mkpa o nwere ihe a na-akpọ ibi ụwa m ga-ewepụta time kọwaa ya mgbe ọzọ amaba m mgbe ọ bụ mana ị ga-adị na-ege ozi ọma ọdịnala mgbe niile maka na oge adịrọzi ka anyị kọwaa etu ị ga-esi wee ṅụọ iyi ụwa na ndụ mana o nwere particular age ị kwesịrị iru tupu i welu n'oge ṅụba ya bụ iyi ụwa so ọ bụrụ na ị na-ege m ntị na iruo na from 70 na ọ nọ na 60 something ee ma ọ bụ na o nwere ka arụ si eme na arụ akpọchazi agha akpọ na ọ dịziri ka nwoke na-ekwu okwu ụna welu n'oge chọọ ọfọ maka na ikpe ekpere na ọfọ ka mmụọ ji eje ọgụ ọfọ nkịtị ọfọ e mere gịnị were ya na-ekwubi okwu n'isi gị ịmala ife ahụ ị chọrọ ikwu na arịrị ịmala ife ahụ ị chọrọ ikwu n'ọṅụ ihe ahụ ị chọrọ mana agụjukwana ụkpa họrọ abụọ ma ọ bụ ofu wee na-ekwubi ya a na-akpọ ya ibi ụwa omenala igbo bụrụ gboo mana ọ na-adị eme ndị gbanitegoro in age ndị fụgo etu ụwa ha si wee gaa ha chọọ ibi ya ka ihe ha fụrụ na ndụ a ka ọ ghara iso fa ba na ndụ ọzọ ee a na-eme eme mana m ga-enye that teaching some other time ị nwekwara ike iso anyị na Facebook ịba na Facebook ị ga-afụ dike nwa ụgbọaja ị ga-afụ m na oziọma ọdịnala radio tv dot com na Facebook oziọma ọdịnala radio tv bụ ebe afụ ị chọọ inweta m na nọmba nke m kpọmkwem nọmba ị ga-eji nweta m ee ndị chọrọ ka a bọọrọ ha iyi ụwa maọbụ ka e mere ha one or two things ndị chọrọ ịkwado program a ya anyị chọrọ sponsorship ka anyị wee nwee ike wee na-agbasa ozi ọma nke si na ọdịnala igbo nọmba ị ga-akpọ m bụ 070 070